Ok an b'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛ kungo kɔnɔ bamananw ka kuma don ko mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛ jiri kɛrɛfɛ jiri min ni a jɔyɔrɔ ka bon an ka hadamadenya hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ ni nafaba b'a la hadamadenw yɛrɛ bolo o la an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Kasimu Ɲare ye ni bɛɛ lajɛlen ko a ma tonton Ɲare ni farafinfura bɔla don Kayi kɔnɔ bi mɔgɔ dogolen tɛ an bɛ se k'a fɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ dogolen tɛ an sera ma jiri min ni o filɛ an bolo a ka jiri in yɛrɛ tɔgɔ fɔ ani nafa minnu bɛ jiri in na jɔyɔrɔ min b'a la hadamadenya na a bɛna da don o de la sisan k'o walawala lamɛnbaaw ni lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ye an bɛ page filɛbaga bɛɛ fo dɔrɔn n bɛ min f'u ye u ka to sɔgɔli ka page la n'u mago bɛ lafiya la parce que ni e n'i ka courage tɛ an kɛ man teli ka ninnu fɔ dɛ Voilà donc i ka cɛsiri ani i ka timinandiya u ka to page kan donc n'u ye mun ye u kana a la passer u k'a lamɛn fɔlɔ nin yiri an b'a fɔ nin ma ko nzɔnjɛ yiri nafa ka bon kosɛbɛ dɔw ko sarafate bɛɛ n'i ka wele cogo don yiri in na yiri an balima laturudala dɔ yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko Seydina Ali ka yiri donc a tɔgɔ ka ca mais nin yiri nin fan bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ye ale ye yiri ye a bɛ woyo de o kɔfɛ yiri in lili yiri in kala yiri in bulu a bɛɛ bɛ mago ɲa yiri in a bɛ se ka garijɛgɛ wulibali di mɔgɔ ma nafolo k'a sɔrɔ k'a dun i sago la nin yiri bɛ se k'a kɛ a yiri kelen a bɛ se ka bana fura yiri ka ca mais yiri bɛɛ tɛ se k'o kɛ nin yiri min filɛ nin ye n'an y'a ta an ka na n'a ye fɔlɔ kɔmi waati ye waatilabaara de don an ka na n'a ye fɔlɔ a garijɛgɛma yɔrɔ la wuruyo nin yiri in kabako fɛn de don i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ cɛ la u bɛ muso la siri cɛjugu de b'a la siri ka ca dɛ garijɛgɛ siri bɛ yen ma furu sɔrɔ o siri bɛ yen densɔrɔbaliya siri bɛ yen ma baara sɔrɔ o siri bɛ yen siri sugu ka ca mais e ka den sɔrɔ o tɛ garijɛgɛ ye wa n ka baara sɔrɔ o tɛ garijɛgɛ ye wa n ka cɛ sɔrɔ o tɛ garijɛgɛ ye wa donc fɛn fɛn tɔgɔ de ko garijɛgɛ ko siri nin yiri nin b'o siri tigɛ k'o ban yala n'i t'a dɔn i t'a dɔn de ne tɛ k'a fɔ ko ko n wele mais n k'i ma k'i bara silamɛya de bɛ se ka na se mɔgɔ ma nka an bɛ mun kɛ nin gundo dɔw ɲɛɲinitɔ la ala de b'a dɔn an bɛ sɛgɛn mun k'a la ala de b'a dɔn mais n'i y'an m'an jɔ i kana na k'o di waati bɛɛ n'a tile ko de don n'o tɛ fɔlɔ an bɛ lɔgɔ ci an bɛ taa lɔgɔ ci nin ɲini nɔfɛ an bɛ taa karamɔgɔw dɔw ɲini an bɛ sɛnɛw kɛ an bɛ wariw bɔ k'a san mais tilew yɛlɛmɛna adamaden kɔnɔ jɛyara kojugu kɔnɔma kamanaganbatɔ fana cayara n ye siri fɛn fɛn f'i ɲɛna n'a bila tile wolonwula ka ala jɔyɔrɔ ye nin yiri i bɛ wuli i m'a ye n'i y'a jateminɛ toujours ale bɛ wuli n'a wulila yiri wɛrɛ fɛ dɔrɔn o yiri wɛrɛ tɛ se k'ale minɛ ale bɛ yɛlɛ fo ka taa se a kɛ dan na e k'a filɛ i ma i m'a daminɛ duguma yan han bon a yɛlɛcogo filɛ ka na se fo yiri sanfɛla na fo ale de filɛ filɛ fo sanfɛ han donc n'ale i kana dan i kolo gɛlɛn ma ni a ye ŋɔni sun yɛrɛ la a sɛgɛnɛ sun la i kana dan kolo gɛlɛn ma n'a wulila a b'a ta kɛ ka taa i tɛ se k'a bali nin yiri ni siri b'i la n ye siri fɛn fɛn fɔ n da ser'a ma n da ma se min ma yala n tɛ k'a fɔ sa k'e ka ne wele a kɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ n'i ye min ye ala ni kira kama i bɛ sɔrɔ ka n wele o kɔfɛ karamɔgɔ i ni ce i ka dugawu kɛ n ye ne mago bɛ ne la i bɛ wuli ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ ntɛnɛn n'i wulila ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ i tɛ kuma mɔgɔ fɛ dɛ i bɛ wɔlɔsɔ ta tɔw b'a f'a ma ko faucille wɔlɔsɔ o bɛ bin tigɛ ni eh, wɔlɔsɔ min bin kan na n'i ye wɔlɔsɔ in ta lundi sɔgɔma le matin de bonne heure n'i wulila dɔrɔn i b'i kilisi fɔ wɔlɔsɔ in na i y'a fɔ tu bisimilayi ntɛnɛn mɔgɔw ye misali ni salifu don n'i tɔgɔ ye salifu ye tu bisimilayi ntɛnɛn mɔgɔw ye ne salifu siri lundi mɔgɔw o kɔrɔ ye mun ye adamaden minnu bangena lundi buruju adamaden ma ɲi dɛ adamaden bɛ ɲali kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ adamaden bɛ tiɲɛni min kɛ ala ka danfɛn tɔ m'a kɛ ntɛnɛn mɔgɔw ye ne salifu siri

nin kɔrɔ ye mun ye dɔgɔkun ye tile wolonwula ye adamaden i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i bangena nin tile wolonwula dɔ kɔnɔ o tile wolonwula fana dɔ kɔnɔ i bɛ janfa kɛ o tile wolonwula dɔ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ de bɛ taa ni ka segin na o tile wolonwula kɔnɔ les sept jours donc adamaden fo n'a y'a sɔrɔ i ma bange nin don dɔ la walayi ni ala sɔnna n'i y'a kɛ ten wɔlɔsɔ la i b'o fɔ siɲɛ kɔnɔntɔn siɲɛ kɔnɔntɔn fana kɔrɔ ye mun ye e bɔra sisan de k'a fɔ ko ntɛnɛn mɔgɔ ye siri tarata mɔgɔ ye siri araba mɔgɔ ye siri ala ye adamaden nin da ka lamɛnbaaw bɛ hakɛ to ani filɛbagaw ka fiɲɛ bɔyɔrɔ kɔnɔntɔn de kɛ adamaden na o la i b'a fɔ a la kɔnɔntɔn wali kelen i bɛ kirisi fɔ siɲɛ wolonwula wɔlɔsɔ la i bɛ sɔrɔ ka bɔ o b'a sɔrɔ i bɛ ka taa sira yɛrɛ fɛ i bɛ sɔrɔ ka na i bɛ yiri in tigɛ

i bɛ kuru kelen wɛrɛ ta i b'a fɔ a la fo ka se kuru wolonwula ma kuru wolonwula ma dafa i bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ou bien minɛn dɔ kɔnɔ mana sachet kɔnɔ i n'a bɛ taga so o bɛɛ la i tɛ kuma mɔgɔ fɛ n'i n'a taara so i bi eh, a tɔgɔ eh, daga ɲini bɔgɔdaga i bi o sigi ka jelekisɛ kɛ kuru fan kelen ye ka kogo kɛ fan kelen ye ka gabakuru kɛ kuru fan kelen ye donc guwakulu tɛ saba ye wa donc guwakulu kelen ye kuru ye kelen ye kogo ye kelen ye jelekisɛ ye i bɛ daga sigi a kan ji k'a kan ka fura in bɛɛ bila a kɔnɔ n'i ye fura in bɛɛ bila a kɔnɔ i bɛ ji k'a kan k'a tobi n'a mɔna o lundi kelen i bɛ a ji bɔ i bɛ t'i ko a la o lundi kelen n'i y'i ko a ji bɔlen n'i ye ji sɛɛnɛ k'a kɛ so kɔnɔ i bɛ kuru kelen ta ka bɔ a la k'o bila mana kɔnɔ mardi i bɛ ji k'a kan tuguni k'a tobi n'i ye o ji bɔ k'o kɛ so kɔnɔ ka t'i ko i bɛ kuru kelen wɛrɛ b'a la mercredi i b'a ji k'a kan tuguni ka t'i ko n'a ye i bɛ kuru kelen wɛrɛ b'a la donc don o don n'i b'a la k'i ko i bɛ kuru kelen bɔ a la don o don n'i b'a la k'i ko i bɛ kuru kelen bɔ a la est ce que i bɛ k'a faamu donc fo a bɛna se dimanche ma dimanche bɛ sɔrɔ ka kɛ kuru laban ye i b'i ko a la dimanche i bɛ sɔrɔ k'o kuru kelen ta i b'o kuru wolonwula fara ɲɔgɔn kan sisan dɔgɔkun tile wolonwula dafara o i y'a daminɛ lundi ka na laban eh, eh, dimanche yiri bɛ bɔ lundi fana dɔrɔn o dimanche i tilalen koli la su fɛ i bɛ taa sira fila bɛ ɲɔgɔn tigɛ yɔrɔ min na i bɛ dingɛ sen i b'a don ka bɔgɔ datugu a la kuruzo n ye n kale ala bonya na ka n kale n ka ɲɛnamaya bonya na i ti nin kɛ fiyewu sept jours i y'a kɛ min na f'i ka ala jɔyɔrɔ ye dɔnni ye fitini de ye dɔnni man bon bon nin yiri in de bɛ se k'o kɛ est ce que i y'a faamu a y'a sɔrɔ garijɛgɛ ko nasira o nasira i y'a hamina f'a la ni mobili ko i y'a f'a la ni muso ko i y'a f'a la ni den ko i y'a f'a la ni fɛn o fɛn ye ko min kɔni gɛlɛyara n'i y'a f'a la n'o kɔni ye ni ala cɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye a kɔnɔ sept jours i bɛ ala jɔyɔrɔ ni mɔgɔ minnu fana bɛ yen i n'a fɔ i filɛ ka nin explication minnu di sisan eh, tiɲɛ na mɔgɔ caman bɛ yen ninnu ka gɛlɛn olu ma mais komi e yɛrɛ ka baara don yalima eh, i filɛ ka o min fɔ sisan garijɛgɛ nasira la komi fɛn caman bɛ yen an yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛn caman dɔn yiri in na nka an bɛ garijɛgɛ hukumu kɔnɔ e filɛ ka daga don cogo min fɔ sisan e yɛrɛ bɛ daga in don mɔgɔ ye wa bon ne bɛ daga in don komi n y'a f'i ye cogo min na eh, silamɛya ye kɔnɔnajɛlenya diinɛ de ye eh, an bɛ balo nin de la o mais n'i y'a ma fɔ mɔgɔw ye tuma dɔw la degun bɛ dɔ kan ka na ni wari ye k'a b'a di anw ma k'an k'a baara kɛ n'i nana anw bɛ nin kelen de kɛ o donc ne b'a daga don mais o wariw ka ca mais par exemple ne ko n bɛ nin daga don e ye ne b'a don a ka ca dɔɔni hali n'an m'u bɛɛ fɔ micro kan mais i t'a sɔrɔ tuma dɔ la se tɛ e ye a bɛ e kun yɛrɛ mais a kari t'i la sisan an b'a fɔ a k'i bara dɔrɔn e bolo ko ne bɛ pɛridi i tɛ pɛridi o diɲɛlatigɛ fɛn foyi la mɔgɔ tɛ pɛridi n'i ye wari sɔrɔ min na o i ma wari sɔrɔ min na o a bɛ se ka kɛ e comment caméraman y'a mɛn sisan o y'a dɔn o ka haminanko ɲɛnabɔra a ma un franc ne ma mais ala bɛ un franc di ale ka un franc ala b'a sara est-ce que i bɛ ka n faamu ni ale kana wari di dɛ parce que fo an k'o de dɔn a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'an bɛ k'u wele ka na non an bɛ k'u wele ka na u k'a kɛ olu t'an sara mais ala b'an sara cogo di kelen d'abord an b'a baraji sɔrɔ lahara filanan ne y'a di e min y'a ta fu n'a y'e mago ɲa ala k'e jigi tugu e ye fɛn min sababu dɔn ne la ne ka maɲumanko ka fɛn min ɲini ka si ɲina k'a ɲini ala k'e jigi tugu ka ne jigi tigɛ o ala tɛ nin ala ye donc fu tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi fu tɛ yen ni e m'a di dɔrɔn ala b'a di donc parce que ni mɔgɔ y'a mɛn o bɛna fɔ ee mais jamaw ka na e ka jama y'a sɔrɔ comment e ka mɛnni y'a sɔrɔ a bonyana de o n'a tun ma bonya e tun t'a mɛn o ou bien bourgeois n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔninfin i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na wuli ka kow ɲɛɲini kan'i sigi ko ce sont les histoires kan'i sigi ko nin bɛɛ ye wari ɲini kan ye o de bɛ caman mago sa o n'an tun y'a kɛ ten a tun tɛ kɛ tan o ɛ alihamudulila an tɛ fonctionnaire an tɛ projet baara kɛ an tɛ taa jamana kɔnɔ an b'an sigida in de la yan an filɛ n ka so kura de kɔfɛ a jɔra yiri in de la o mais n'an tun y'a fɔ ko ce sont les histoires bon kabi ala ka diɲɛ da ce sont les histoires fo lahara yɛrɛ b'u ta kutigɛ ma ten donc n bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye ladilikan de ye ne t'a dɔn ne ta tɛ n'a fɔra nin ka ɲi n'a tɛ tiɲɛni kɛ ka ban a ta i ka baara kɛ n'a ye o ye nin yiri ye o ye garijɛgɛ na yɔrɔ ye nin yiri kelen bɛ cɛya furakɛ cɛya ka sa bɔgɔbɔgɔbɔgɔ nin yiri kelen b'a furakɛ e bɛ k'a faamu wa nin yiri in lili dogo tɛ o la dɛ i b'a lili bɔ a racine o de ye lili ye nin y'a feuille de ye ou bien feuille ni branche de filɛ ɲɔgɔn na mais an bɛ ka kuma sisan a lili kan voilà pourquoi je te dis que k'a fɔ a lili a kala a bulu n'a bɛɛ bɛ baara kɛ n ye bulu de f'i ye sisan maintenant a lili bon ɲana an ka taa fɛn fɛn yɛrɛ ma i ɲɛ bɛ nin na i bɛ nin i mana nin tigɛ ka bɔ nin na nin bɛ jinin min bɔ jeli mana juguya cogo o cogo e ka nin k'a la a b'a bɔ a bɛ jinin min fɛnɛ bɔ kaba kaba bɛ kɛ adamaden dɔ la ou bien zanfala e ka nin ji bɔ i ka to k'a tereke a la trois jours zanfala ni kaba b'a fɔ k'i bɛ min pep trois jours zanfala i ka to k'a ɲini n'i y'a kari dɔrɔn a ji bɛ bɔ n'a ji bɔra a k'a la tasi kɔni ale bɛ tasi enlever dɛ cɛya mana fanga ka dɔgɔn cɛya fagalen don cɛya cɛya fura ka dɔgɔn min bɛ dilan ko nin t'a la parce que cameraman bɛ k'an signaler euh, komi ale ka heure sera donc euh, a mago bɛ minute hakɛ min na o sera donc euh, ni heure wɛrɛ ni ala ye waati wɛrɛ latigɛ komi i yɛrɛ timinan ka di parce que i yɛrɛ ka ala deli de ye diɲɛmɔgɔ bɛ se ka lafiya tiɲɛ kan cogo min na parce que kabi an y'i dɔn an b'a dɔn i ti i ni nkalontigɛla tɛ jɛ i ni namaratɔ tɛ jɛ i ni bandi tɛ jɛ donc ala barika la i ni tiɲɛtigiw de bɛ jɛ kosɛbɛ voilà eh, tɔntɔn ɲare hmm. san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na hmm. eh, an b'a fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ lasɔrɔ cogo di ni mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ olu b'i lasɔrɔ cogo di ani minnu yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ olu bɛ e lasɔrɔ ni sira jumɛnw ye nɔgɔya la bɔn ok n'i m'a faamu vidéo in na n bɛ sɔrɔ n ka téléphone numéro 00223 76 13 77 18 maintenant n ka email fɛnɛ o ye ɲare kasim 8 arobase gmail point com o ye n ka email ye donc portable numéro min bɛ whatsapp kan a bɛ fɛn bɛɛ kan o de numéro 00223 76 13 77 18 n bɛ mali la kaye n sigilen bɛ yɔrɔ min fɛnɛ na o ye n ka baarakɛyɔrɔ o ye kaye legali segu ye legali segu uh, prisonba n'o ye kasobonba ye uh, étage mun ɲɛsinnen bɛ yen ma arajo so dɔ bɛ yen o ye n ka arajo ye donc uh, n bɛ sɔrɔ yen n ka biro bɛ yen donc n'ala sɔnna ma nin ye sɔrɔ cogo kɔni ni ala ka diɲɛ ye voilà ok an bɛ filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an kun sera yɛrɛ kanubaga ni an dɛmɛbaaba ma n'o ye kasimu ɲare ni bɛɛ lajɛlen ko a ma tɔntɔn ɲare ye n'ala sɔnna a ma nin tɛna dan an ka nin tɛna k'an ka emisiyɔn laban ye an bɛna sigi i komi a y'a fɔ cogo min na a bɛ jiriw dɔn a bɛ fɛn o fɛn dɔn n'a bɛ se ka hadamaden tɔɲɔgɔnw ladɔnniya la a b'o kɛ o la folikan laban b'a bolo k'a ɲɛsin an ka page filɛbagaw ma a b'o folikan kɛ an bɛ page filɛbaga bɛɛ fo dɔrɔn n bɛ min f'u ye u ka to sɔgɔli ka page la n'u mago bɛ lafiya la parce que ni e n'i ka kuraji tɛ an kɛ man deli ka ninnu fɔ dɛ voilà donc i ka cɛsiri ani ka timinandiya u ka to page kan donc n'u ye mun ye u kan'a lapase u k'a lamɛn fɔlɔ quand tu regardes c'est à toi de voir n'a sɔrɔ ni importance b'a la ou bien ni importance t'a la donc an bɛ page filɛbaga bɛɛ fo ni ala sɔnna ma ni a da ma to aw la a da tɛna to an na an bɛ caman dɔn jiri kan wzo adamadenya yɛrɛ fɛnɛ tɛnɛ ni adamadenya yɛrɛ taabolo an bɛ caman dɔn nin fana kan yɔrɔ ɲɛ da maga e la nin ye cɛya fura la ni n ko n bɛ don cɛya fura furakɛli kɔnɔ yiri in bɛɛ ka suma kuma dɔw la tuguni parce que i bɛna senni k'a lili bɔ ka taa siɲɛ ka tila k'a tobi an m'a ye tuguni fɛn wɛrɛ bɛ yen min ka teli n'o bɛɛ ye o de bana bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u ye fura bɛɛ fɔ a la u ye fura sugu bɛɛ fɔ a la mais avec tout ça ça ne va pas